che sun belle acabadas sas tratativas pro fagher sa giunta de centru-destra a ghia sardista, ue sa Lega est a sa prima esperièntzia in sas regionales gràssias a su votu de sos sardos, si sunu isorbende sas ùrtimas dificultades pro pòdere presentare s'esecutivu nou cras in sa prima sètia de sa 'e sèchi legisladuras autonomìsticas. Sos traballos de s'assemblea previdin su giuramentu de sa giunta e de sos cussitzeris e sa nòmina de su presidente de su Cussizu e pròpiu custu est su nodu de isòrbere pro arribbare a un'acordu. Fortza Itàlia pretendet sa presidèntzia e no atzetat chi unas cantas partes polìticas de su centrudestra non chèrgian a Antonello Peru. S'ùrtimu apellu a su presidente de sa Regione Solinas l'at fatu eris su deputadu de Fortza Itàlia Pietro Pittalis, chi at inditau a Peru comente presidente ca est su cussizeri regionale chi at picau prus votos. Si sa Lega diat rinuntziare a sa presidèntzia de su cussizu podet dare chi pichet un'àteru assessorau in prus de sos chi li tocan. A su Partiu de Salvini difatis l'an a tocare sos assessoraus de s'Agricoltura, de sa Sanidade e de su Turismu. Duos per òmine an a andare a Psd'Az, Forza Italia e Riformadores, e unu per òmine a Fratelli d'Italia, UDC e Sardegna Ventiventi. S'assessorau a sos trasportos at a abarrare in capu a su presidente Solinas, cussiderande s'importàntzia de sa continuidade aèrea e marìtima chi est in pelea. S'obietivu de sa coalitzione est de non sichire a trantzire sa presentatzione de sa Giunta pustis coladas baranta dies pro neche de sos ritardos iscrutinande sas ischedas. L'at morta unu corfu de pistola ebbia, a trucu, a Romina Meloni sparau dae s'ex cumpanzu Ettore Sini barantanobe annos de Bono, agente de politzia penitenziària arrestau in Tàtari dae sos carabineres de su cumandu provinciale de Nùgoro a pustis de pacas oras dae s'omicìdiu. A cunfirmare sas ipòtesis fatas in sa prima fase de sas indàginas est istada sa notomia chi l'an fatu, eris in s'ispidale de Nùgoro, l'at fata su dutore legale ingarrigau dae sa procura de sa Repùblica. Su feminicìdiu est capitau in Carrera Nàpoli, ue est istau fertu peri su cumpanzu nou de Romina Meloni, Gabriele Fois, barantanobe annos, chin tres corfos de pistola a conca e a ancas. Como a dolu mannu est ricoverau grave in su repartu de rianimatzione de s'ispidale de Nùgoro. Eris in daennantis de su gip de su tribunale de Tàtari l'an fatu s'interrogatòriu de garantzia a Ettore Sini chi però at isseperau de non rispòndere. In s'ìnteri sos carabineres de su nùcleu investigativu de su Cumandu Provinciale de Nùgoro sun mandande a daennantis sas indàgines pro crarire cada cosa de custu omicìdiu chi at iscunnortau sas comunidades de Otieri ue ube naschia Romina Meloni e de Nùgoro chi como est in pestichinzu peri pro sa bida de Gabriele Fois. Sas amministratziones de Otieri e de Nùgoro ant proclamadu su corrutu tzitadinu pro ammentare cust'àtera vìtima de su feminicìdiu, unu fenòmenu chi in su duamiza e dechenobe puru non paret chi siat abrandende. Ott'annos de reclusione e milli otichentos euros de contraventzione sa pena chi su gupu de su tribunale de Lanusè Nicola Clivio at dadu a Marian Mula, bintises annos, de Santa Maria Navarrese, acusadu de sos reatos de fura agravada in cuncursu e secuestru de pessone, est istadu assoltu pro su reatu de portu de arma abusivu. Segundu sas acusas formalizadas dae su pùblicu ministeru Biagio Mazzeo, Mula chin sa cumplicidade de àteros duos zòvanos, unu minorenne, aiant fatu un'irrobatòriu in su duamiza e batòrdighi a dannu de tres antzianos de Barì, un'òmine e duas fèminas. Dae sos acertamentos fatos dae sos carabineris de sa cumpania de Lanusè chi an mandadu a dae in antis sas indàgines, sunt intrados a domo de sos tres pensionados, Los an iscutos, ligados, tancados in s'aposentu de dormire, obricande los chin sas armas, de lis dare sas craes de sa cassaforte, a pustis si che sun fughidos chin noe miza euro. Oje an cundennadu a Mula chin su ritu abreviadu, sos àteros duos sun isetande su zudissiu. Erinotte malincrenios disconnotos ant postu una bomba in s'agentzia immobiliare de propriedade de su sìndicu de Palau. Fit una bomba artesana lassada in sa janna de s'agentzia fatta iscopiare in intro 'e note chi mancu male at fatu petzi dannu a unu gradinu chentza àteras cunsichèntzias pro su fràvicu o pro sa zente. Manna est istadu eletu a sìndicu de Palau s'annu passau chin una lista cìvica. Como sos carabineris de su repartu territoriale de Terranova an aviadu sas indàgines pro iscopèrrere pro ite l'an fatu e chie est istadu. Chin sa cerimònia de inauguratzione fata in su Teatru Eliseo de Nùgoro oi est cumintzada sa de deghenoe editziones de su Fermi Mun, sa dispinta de s'assemblea generale de s'ONU organizada dae sos istudentes de su Liceu Scientìficu Enrico Fermi suta sa diretzione de Maria Antonietta Ferrante. Pro tres dies chentu barantaduos istudentes an a interpretare sos rapresentantes de sos Istados e an a traballare pro s'ONU, chi reunit totu sas natziones peri sas chi no an un'Istadu o unu territòriu reconnotu. Custu progetu didàticu est istadu pessadu in sos annos trinta in s'Universidade Americana de Harvard pro istudiare su funtzionamentu de sa sotziedade de sas natziones chi est naschia prima de s'ONU e dae sa cale s'ONU arribat. Pro sos istudentes est un'istrumentu ispantosu pro connòschere s'ONU, sas dinàmicas intre sos Istados, pro afrontare argumentos de importu mannu pro su benidore de s'umanidade e finas pro perfetzionare s'inglesu chi est sa limba ufitziale de su Fermi Mun. In custa editzione duamiza e dechenove an a discùtere duas resolutziones. Sa prima, elaborada in intro de su Cussizu pro sos diritos umanos, pertocat sa crèschida de Internet e de sa possibilidade chi si podat impreare pro fàchere crìmines atos terrorìsticos o cyberbullismu. Sa secunda pertocat s'ispartinamentu de sas armas in sos civiles difatis ant carculadu chi bi sun a disponimentu de setichentos miliones de pessones.